problème minnu bɛ aw da la kamanaganw ni haminanko ni ko minnu kɛlen bɛ ka aw degun n'aw b'a fɛ ladilikan ka di aw ma ka se ka bilasiralikan di aw ma o baara ninnu kɔnɔna na an karamɔgɔw an'an ka alimamuw olu de bɛ se kɛnɛ kan an bɛna problème ninnu ɲɛf'u ɲɛna kuma minnu b'u bolo bilasiralikan na ka bɔ ala ka kuma la ni ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam u b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna ni lɛtiri minnu sera an ma walima kunnafoni minnu sera an ma an bɛ baara daminɛ ni o ye

kuma in bɛ ka kɛ furuko ni du basigi de kan an b'a la deli minnu bɛ furu la ala k'u ka furu ja u bolo ala k'u ka furu basigi u bolo ala k'u ka furu kɛ furu kunandiw ye minnu fana ma furu sɔrɔ fɔlɔ an b'a la u ta la deli ala ka furu nɔgɔya bɛɛ lajɛlen mun bɛ hami n'a ye an b'a la deli ala ka hami jara mun yɛrɛ fana dun tɛ hami n'a ye an b'a la deli ala ka a hami najigin o kɔnɔ ka tila ka bɔda ɲuman d'o ma ka sababu ɲuman k'o ye ka furu k'an bolo furu tutu ye fo ka se don ma don mun na an ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ka taa kunc'an bolo jannatul firdawsi kɔnɔ ala k'o k'an ye nin kuma ɲɛbila ye an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye insala an bɛ ala deli ala k'an bɛn sawaba ma nin waati in na an karamɔgɔ alimamu abudulahi koyita ale fana donna an fɛ kumaso kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ an bɛna ɲininkali fɔlɔ di alimamu usumani ma alimamu usumani nin ye an balimamuso dɔ ka lɛtiri ye ale ka a ko ko ale n'a cɛ bɛ furu la ko an karamɔgɔ koyita asalamu alaikum jikɔrɔninkaw ka kɛnɛ an baba ka kɛnɛ an baw ka kɛnɛ an ka denbayaw ajaw ka kɛnɛ alimamu nin ko ko ale furulen don cɛ a furula cɛ min ma muso dɔw tun bɛ cɛ in kun ale farala olu kan mais ko furu in san cɛ ko a bɛ san wɔɔrɔ bɔ san wɔɔrɔ in kɔnɔna na ko cɛ ma sɔn don kelen ale ɲɛ ka da cɛ somɔgɔ si kan cɛ kɔni furuɲɔgɔnya hakɛ fɛn o fɛn min bɛ ko cɛ b'o bɛɛ dafa a b'a jɔlen bɛ n'a ka dépense bɛɛ ye eh, nka k'a tɛ si a fɛ yen o dun ma nin kɛ furu daminɛ saratiw ye ani nin kɔni nana bɔ a la ɲɛfɛ de cɛ tɛ si yen nka a bɛ na tile fɛ waati bɛɛ la don dɔ la a bɛ na hali sufɛla dɔw la mais a bɛ tila ka taa a ka denbaya tɔ ninnu fɛ yen a bɛ taa si yen o kɔfɛ ko cɛ balima fosi tɛ yen ale ni min ɲɛ delila ka ɲɔgɔn ye san wɔɔrɔ in kɔnɔ a man'a fɔ cɛ ye ko tan fɛɛrɛ kɛ an ka se ka n'i ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ko cɛ ma sɔn kuma da fo cɛ bɛ dimi a kɔrɔ a bɛ i tigɛ a la a b'a kɛlɛ donc hali cɛ woloba sunkalo fɛ ale bɛ tobili kɛ fɛɛrɛ kɛ hali ni tɛ taa hali ni ne tɛ taa n b'a d'i ma i ka taa a di musokɔrɔba ma mais cɛ ma se ka sɔn cogo si la donc ko degun bɛ ale kan ale b'a fɛ n'an bɛ se ka bilasiralikan min fɔ a ye cɛ kɔni bɛ nafolo dépenses sira fɛ k'a b'olu k'a ye nka a ma se ka a muso tɔ minnu bɛ yen ale n'olu ma ɲɔgɔn ye u bɛ quartier min na a m'o dɔn wa a yɛrɛ ba bɛ yen o fɛnɛ walima a fa a ɲɛ ma da o kan a ma sɔn hali k'u bila u ka kuma telefɔni na ale ko cɛ ma ni adamadenya kow don tuma dɔw la ko dɔ bɛ se ka kɛ e ka du kɔnɔ walima e bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ fɛ yan ko dɔ bɛ se k'e sɔrɔ n bɛ se ka kunnafoni lase lase cogo jumɛn na i somɔgɔw ma mais o bɛɛ la vraiment ko san wɔɔrɔ in kɔnɔ ko solution ma se ka sɔrɔ nin na ko yala an bɛ se ka mun fɔ ale ɲɛna a ka problème in na. tayibu ala k'an bɛn sawaba ma nin ko in kɔni a ferekelen don kosɛbɛ ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn furu kabila fila ka kalan ɲɔgɔn na o sira don. n'i ye maa mun den ta o y'i n'o tigilama kɛlen maa sugu kelen ye aw bɛɛ kɛla balimamaw ye a ka nisɔndiya ye ɲɔgɔn ka nisɔndiya ye a nisɔngoya yɛrɛ fana a bɛɛ bɛ jɛ k'o tila ɲɔgɔn fɛ o la maa bɛ ɲininkali kɛ nin furu in na o kuma a ko donna doncogo duman de la ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ cɛ yɛrɛ tɛ wuli n'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko n bɛ taa muso ɲini ni i ye muso dɔ ye i b'a fɛ ka mun ɲini furu la anw fɛ yan laada la i b'a fɔ i somɔgɔw de ye olu bɛ t'a ɲini k'a d'i ma n'i somɔgɔw taala a ɲini a bɛ t'a ɲini muso fana somɔgɔw de bolo o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ muso tɛ k'a yɛrɛ don furu la n'a yɛrɛ ye fo waliyu ka sɔrɔ yen maa min bɛ kɛ muso somɔgɔ ye ale jɔyɔrɔ dɔ ye a ka cɛ in dɔn ani ka cɛ somɔgɔ dɔn o y'a ka baara dɔ ye a kan ka o jɔyɔrɔ fa ni o bɛɛ kɛla furu la siga foyi t'a la furuɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn somɔgɔw dɔn o bɛ ɲɔgɔn sigiyɔrɔ dɔn o bɛ ɲɔgɔn balimaw dɔn nka n'a y'a sɔrɔ nin si ma kɛ furu la silamɛya sariya kɔni ka yeli la cɛ bɛ se ka furu kɛ k'a sɔrɔ hali a n'a somɔgɔ si ma bɛn a la silamɛya m'o bali muso de tɛ se k'a yɛrɛ bali ka don a muso de tɛ se k'a yɛrɛ don furu la fo waliyu ka sɔrɔ mun b'a don furu la n'o y'a fa ye walima maa min bɛ jɔ a faya pilasi la nka nin cogo in mun fɔlen filɛ nin ye tan nin ko in kɔni siga bɛ a ko la siga b'a la cogo duman la cɛ k'a kɛ fɔlɔ a ma sɔn ka a somɔgɔ si jira muso la kelen muso dun bɛ dugu mun kɔnɔ a somɔgɔw b'o dugu kelen kɔnɔ a filanan muso wɛrɛ bɛ cɛ kunna o muso wɛrɛ ninnu a kɛlen don ka su di o musow ma nka nin muso in su dilen t'a ma kuma dɔ la maa b'a fɔ k'i bɛ cɛ jalaki nka ne kɔni m'a ye k'a fɔ jalaki bɛ muso de fan fɛ nin yɔrɔ in na furu ye furu de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'an yamaruya k'a fɔ k'an ka furu da kɛnɛ kan a b'a fɔ an ɲɛna hadisa dɔ la ko an ka furu da kɛnɛ kan ka maaw bɔ a kala ma ko fɛn mun bɛ furu ni jɛnɛya bɔ ɲɔgɔn na k'o de ye furu bɛ da kɛnɛ kan jɛnɛya bɛ kɛ dogo la mais muso bɛ sɔn cogo duman la ka furu siri a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ka t'a bila yɔrɔ la ka tila k'a fɔ a cɛ somɔgɔw bɛ o dugu kelen kɔnɔna la ko a n'o kana se ɲɔgɔn o dɔ kana dɔ ye a kana hali cɛ somɔgɔw dɔn ka fara o bɛɛ kan muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo su tilalen tɛ a n'o muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo cɛ mana tɛmɛ a yɛrɛ ma waati mun na a tɛ ale fɛ ale ka jɛ ni o ye siga foyi t'a la nin ko in ne t'a ye la k'a fɔ ko ko jɛlen don o la ni ko jɛlen tɛ an b'a fɔ muso ye a ka ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a ko ka jɛya a k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a ka jɛya ni a ma ko in jɛya sɔrɔ kabiri sisan o ka ko in fɛɛrɛ kɛ k'a lajɔ n'o tɛ ne kɔni ɲɛ bɛ mun na nin na tuma dɔ la cɛ kɛlen don k'ale bila kɛrɛfɛ a b'a la k'i yɛrɛ mago ɲɛ a la de ɔ ni don nataw sela a bɛ n'i yɛrɛ fosi ka bɔ a ko la maa tɛ se k'a jalaki ka d'a kan somɔgɔ t'a bolo mun bɛ a ko kalama muso yɛrɛ fana t'a somɔgɔ dɔn n'a bɛ se ka taa ɲɛfɔ ye n'olu bɛ tila ka jɛ n'a ye k'a fɔ ko ɔhɔn ko an den walima n balimakɛ a ye muso furu donc ko in bɛ cogoya mun na ne t'a ye la k'a fɔ ko jɛlen don o la fɛn min bɛ ɲini muso fɛ o de a k'i jilaja k'a to ko ka jɛya a bolo hali ni furu tiɲɛni bɛ dɛn o la a k'i jilaja o de kɛli la n'o tɛ bi a bɛ sɔn ka farikolo lafiya sɔrɔ nka sini a bɛ k'a bolo dusukasiba ye n bɛ se ka mun fɔ a la fɔlɔ o ye nin ye ala k'an bɛn sababa ma. amina ya rabbal alamin sheikh abdallah i bisimila i ka foli lase lamɛnjama ma n'i bɛ se ka min fara an karamɔgɔ usman salihu ka kuma in kan.

n'o bɔra yen an bɛ fitinin min fara an ka alimami ka kuma kan komi ale ye muso jalaki ne bɛ muso somɔgɔw fana jalaki ka fara muso kan ka d'a kan muso tɛ a yɛrɛ don furu la muso tɛ se ka maa wɛrɛ don furu la n'o y'a muso ɲɔgɔn ye somɔgɔ minnu bɛ muso don furu la nin furu waati somɔgɔ jumɛn kɛra muso ka waliyu ye o fana kan ka lajɛ hali n'o sɔrɔ muso wolofa tɛ mun bɛ bila wolofa pilasi la a cɛ man ɲi yanni denmuso ka don furu la cɛ ka dɔn a somɔgɔw ka dɔn wa o de kan ka kɛ hali n'o sɔrɔ cɛ bɛ se ka furu kɛ a yɛrɛ ye mais denmuso bɛna ta ka di cɛ min ma o cɛ fana somɔgɔw ye jɔn ye parce que furu ka di bi nka sini n'a goyara aw bɛ taa aw ɲɛsin jɔn de ma k'aw bɛ furu kuma kɛ o de kama furu waatiw la a cɛ ka dɔn nin de ye cɛ somɔgɔ ye a falakaw ye nin ye balakaw ye nin balimamuso ni fɛnw ni bɛɛ lajɛlen nin ye ni muso m'o dɔn ka d'a kan furu waati ni cɛ ni muso jɛra ɲɔgɔn ye fɛn caman bɛ yen ɲɛ bɛ pan u kunna ka sɔrɔ hakili la ɲɛ tun man kan ka pan a kunna ni muso m'a ye a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin don a bɛ se ka kɛ musoya fana sɔrɔ ka d'a kan hakili yɔrɔ dɔn nka mun kɛra muso ka waliyu ye mun de la u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ cɛ somɔgɔw ka lahalaya la yanni denmuso ka ta ka di o fana bɛ se ka kɛ jalaki ye an bɛ min ɲɛsin cɛ somɔgɔw ma a filanan ye mun ye furu nin alimami ɲugunna na cogo min ne yɛrɛ fana bɛ ɲugun a don cogo la ni kote dɔ ye o kote ye fɛn jumɛn ye fɛn min bɛ k'an fɛ yan ka caya n'o ye monogami ye i bɛ t'a sɔrɔ cɛ caman bɛ o de siɲɛ a ni muso cɛ nka a bɛ tila ka muso wɛrɛ ɲini kɛrɛfɛ ka silamɛ furusiri k'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ sokɔnɔmusow t'a dɔn ko muso b'a bolo muso min bɛ kɛnɛ ma o b'a dɔn ko muso b'a bolo mais o t'a dɔn muso ninnu ye jɔn ye parce que an bɛɛ b'a dɔn an ka jamana nin taabolo la ni monogami siɲɛ ni muso cɛ kaban o b'a yira k'a fɔ e tɛ se ka muso wɛrɛ ta fo ni o muso sɔnna n'o sɔnna fɛnɛ a bɛ taga de a bɛ a tɔgɔ ka a waraka ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan na n'o de ye juges bɛ a trancher aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni muso ka diɲɛ ni cɛ ka diɲɛ muso wɛrɛ bɛ ta mhm. hali n'o sɔrɔ muso ma sɔn ko minnu bɛ se ka kɛ n'a bɛ kɛ mhm. juge yɛrɛ b'o bɛɛ lajɛlen kalama mais n'a ma kɛ ni muso kɔni ka diɲɛ ye an b'a dɔn k'a fɔ k'o man nɔgɔ a bɛ se ka kɛ cɛ kɔni ye nin siɲɛ o ye n ka jate ye komi o ma fɔ kuma kɔnɔ mhm. cɛ ye nin siɲɛ a n'a muso cɛ layirukan de b'a ni muso cɛ min bɛ so kɔnɔ n tɛ muso wɛrɛ ta o tuma na n'o ma muso wɛrɛ ta a dun diyara ale ye walasa ka muso wɛrɛ de ta kɛnɛ ma o muso wɛrɛ talen don sariya y'a ka furumuso ye parce que silamɛ furusiri kɛlen don mais mairie tɛ se ka kɛ ka nin to yen non mairie tɛna se ka kɛ abada o tuma na mun bɛ yen su si tɛ se ka tɛmɛ ale n'u ni ɲɔgɔn cɛ ale ta bɛ kɛ tilefɛla de parce que a fɔra kuma kɔnɔna na a b'a ye tilefɛ dɔrɔn sufɛ fana n'a taara a tɛ si yen dɔɔnin bɛ kɛ a bɛ boli ka na i furumuso de don n'o y'a sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko muso b'e bolo mun b'i bila nin taakasegin ni dogo ka bɔ a la ne bɛ siga somɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn ko muso bɛ nin bolo kɛnɛ ma ne bɛ siga a yɔrɔ la kosɛbɛ somɔgɔw t'a kalama ni somɔgɔw b'a kalama hali ni muso ma taa somɔgɔw fɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ balimamuso dɔ nana muso nin lajɛ o fana timinandiya bɛ balimamusow la kosɛbɛ u bɛ na bɔ an bɛ muso lajɛ u bɛ taa foliw ni fɛnw k'a ye o tuma u bɛ taga don a la hali ni muso ma na olu bɛ t'o kɛ nka nin si ma kɛ san wɔɔrɔ kɔnɔ ba m'a dɔn balimamuso m'a dɔn muso tɔw m'a dɔn ne yɛrɛ ba ne bɛ siga yɔrɔ min na sokɔnɔmɔgɔw t'a dɔn ko muso bɛ nin bolo kɛnɛ ma o de kama a tɛ si kɛnɛ ma a bɛ tilen n'a taara su fɛ tuma dɔ la a bɛ segin ka na nin yɔrɔ de bɛ yen o fana bɛ se ka kɛ cɛw ka janfa an'u ka nkalon ye ka ɲɛsin muso dɔ nin ma min furula ka sɔrɔ o t'a kalama parce que a bɛ se ka kɛ muso min furulen filɛ a ma a ma nin yɔrɔ foyi ma yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko nin don a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ fana fɔra nka muso donna furu nata kama komi furu fana ka gɛlɛn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ mais an karamɔgɔ n'an ye nin munumunu cogo o cogo an bɛ nin bila furu ɲugunni minɛn de kɔnɔ cɛ ni muso fan bɛɛ lajɛlen ka jalaki bɛ a la parce que furu la fɛn minnu kan ka ɲɛɲini k'o dɔn o si ma kɛ o de ye furu nin si se san wɔɔrɔ ma ka sɔrɔ muso kan ka cɛ somɔgɔw dɔnni min kɛ o si ma kɛ muso somɔgɔw fana ma wuli don kelen ka taga cɛ lasigi ni furu kɛra fo ni si hakɛ ye muso min ka mɔgɔw dɔn mun na o fana ma kɛ est-ce que muso fana furula cɛ ma ni muso somɔgɔw ka diɲɛ ye n'a kɛra u ka diɲɛ ye mun na olu ma taa cɛ ni somɔgɔw ɲini ka muso yɛrɛ dɛmɛ nin baara fana na o tuma alimami nin ko kɔni nana cogo min ne kɔni b'a ye a maɲugunnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa ma
yan'an ka tɛmɛ cikan fila bɛ an bolo yan an b'o da lamɛnjɛkulu tulo kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ cikan fɔlɔ an ka dɔgɔkun tɛmɛnen sigida an y'an balimamuso dɔ ka lahalaya fɔ yan n ko a cɛ fɔlɔ fatura a furula o dɔgɔkɛ dɔ ma o fana fatura a nalen ye bamakɔ yan dɔ y'a ɲini furu la nin lahalayaw fɔlen o ɲɛna o tigi fana ko k'ale ta ma bɔ an b'a fɛ n'a ye n'a sɔrɔ a tulo b'an na walima a ka mɔgɔ min tulo b'an na nin waati la a ka fɛɛrɛ kɛ a ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka an wele sabu lahalaya dɔ bɛ yen an ka kan k'o da ɲɔgɔn tulo kan ni ala sɔnna an b'a jigi hɛrɛ b'a la insha allah awɔ o ye ci fɔlɔ ye taali ɲɛfɛ an bɛna segin a kan ci filanan an ye an balimakɛ dɔ ka lahalaya fana ɲɛfɔ yan o dɔn ko min ka lahalaya tun delila ka na waati jan fo o kɔfɛ an balimamuso in ka lahalaya tun nana o kɔfɛ a cɛ fana ye weleli kɛ ka segin problème in kan kumaw ma kɛ kelen ye bon an balimamuso in ye weleli kɛ a tun ko ko n'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan waati min na ko n k'o fɔ a ye k'a yɛrɛ bɛnna k'a b'a fɛ ko k'a cɛ wele ko na ne ko ko o t'an ka baara ye ka cɛ ni muso sigi kɛnɛ kelen kan ko n k'a fɔ karamɔgɔ ye k'u k'a fɔ a cɛ ye ko cɛ ka siran ala ɲɛ ko min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko ala de tun y'u sabanan ye ko cɛ ye kuma fɔ cogo min k'a ma kɛ ten ko n'a sɔrɔ an bɛ se k'u lasigi kɛnɛ kelen kan u bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna k'an b'a dɔn k'o bɛ cogo min na donc an ko n'ala sɔnna an bɛ kuma ɲɛfɔ karamɔgɔ ye an kɔni bɛ min fara u kan k'a fɔ bɛɛ kelen kelen ni ala camancɛ la n'i bɛ problème min ɲɛfɔ an ɲɛna a dɔn kɔni a bɛna se anw ma cogo min na an b'a ɲɛfɔ ten ɔ n'i y'a dabɔ kuma ka fɔ a ka da ka diya i la anw tɛ kiri tigɛla ye an ye bilasiralikɛla ni kɔnɔnajɛyakɛla de ye kiri tigɛli bɛ ala de bolo nka an ka laɲini kɔni ye mun ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kana kɛ problème ye fo ka taa kɛ lahara kiri ye wala n'an yɛrɛ sigikun y'o de ye ɲɔgɔn faamu ka kɛ a kana kɛ lahara kunko ye mɔgɔw k'o yɔrɔ lajɛ i kana na kɛ k'a fɔ n ka kuma duman dɔ fɔ walasa kuma da ka diya n na i ka sɔrɔ k'i furuɲɔgɔn tɔɔrɔ ni o ye an b'o ɲini cɛw fɛ an b'o ɲini musow fana fɛ bɛɛ kelen kelen ka siran alahu ɲɛ subahanahu wa taala ale min bɛ ko dogolen a n'a bangelen bɛɛ lajɛlen dɔn alimami n ma kuma latigɛ eh, nin kibaruya na an bɛ caman kalan b'a la mhm. wa n latɛmɛlen yɔrɔ sɛk usumani y'a jira k'a fɔ k'a y'a wele nka o don na cɛ yɛrɛ bɔra ne fɛ yen a taara ne yɛrɛ fɛ yen a taara don ko nin bɛɛ lajɛlen na a y'a ɲɛfɔ mais cɛ yɛrɛ ko ko nin ko bannen de y'ale ni muso cɛ mhm. wala ko nin yɛrɛ banna kuma kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ banna pewu mhm. mais ale yɛrɛ barila de k'a mɛn k'a fɔ k'a ye question poser a kan n'o tɛ ka ko baasi b'ale fan fɛ yɛrɛ tɔɔrɔ si t'ale fan fɛ hali a bɔlen min kɛra n fan fɛ a mhm. seginna a kan tuguni ko ko tɛ yen peut-être mana dimi dɔ tun bɛ sɔrɔ muso la dɔrɔn a ye profiter ka question poser n'o tɛ ko kun kelen don ka kɔrɔ mɔgɔ kumar'u ni ɲɔgɔn cɛ hakiliw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ko bɛ yɔrɔ min na bi ko problème bɛ yen ko problème kɔni tɛ yen ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ problème tɛ yen a ɲɛna problème tɛ yen o tuma a bɛ se ka kɛ ni dimi dɔ nana mɔgɔw b'u profiter ka kuma minnu fɔ k'a bɛ se ka k'o ye n'o tɛ ko ne taara bɛɛ jɛya ɲini cogo la dimi kelen nana tɛmɛnenbaw bɛɛ bɛ ta ka fara a bɛ sɔn ka k'o ɲɔgɔnna ye n'o tɛ cɛ kɔni taara fɔ ta ko problème si tɛ yen ala ka faamu ko ɲuman d'an n'u bɛɛ ma Ee nin fana ye problème dɔ ye an balimamuso dɔ ko ko degunba dɔ bɛ ale kan a b'a ɲini an fɛ k'an k'a bilasira k'ale furulen don cɛ min ma cɛ tɛ yan cɛ bɛ jamana kɔ kan cɛ ye san caman de kɛ ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ ka na waati dɔ a fa ko n'a se hakɛ dɔ la ni solution ma sɔrɔ hali n'ale bɛ bɔ furu la parce que a kɛra degun ye fo ka dama tɛmɛ ko waati laban na cɛ nana fɛɛrɛ min sɔrɔ cɛ ko k'a ka taa ale fɛ yen ko k'a labɛn k'a bila ka taa ale fɛ jamana kɔ kan u ka taa a labɛnnen don o kama ko ko na défaut nana kɛ mun ye sa cɛ ba o de ma sɔn taali ma ko ni nin taara yali jɔnni bɛna ale ladon yan donc o ye ci bila a denkɛ ma ko nin kana taa ka bɔ ale kɔrɔ nin ka to yan o ka se k'ale ka fɛnw kɛ ale dun fana ko ale mago b'a cɛ la donc u famana kosɛbɛ cɛ jɛna ni taali ye u b'o labɛnw na ba fana tilala k'i sen bila a la ko yala k'an bɛ mun fɔ ale ɲɛna an'an bɛ mun fɔ a buramuso fana ɲɛna sabu a cɛ kɔni tɛ yan mais k'ale n'a buramuso bɛɛ bɛ se ka walanda in lamɛn an bɛ fitinin min fɔ o de ye ba k'a faamu peut-être ko dɔw bɛ kɛ ni ci ma se ba ma faamu cogo la o fana bɛ se ka kɛ parce que muso yɛrɛ bɛ ka taa ko min kama ani cɛ bɛ k'a ladon ko min kama n'o fana ma fɔ ba ye ba fana bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ la parce que a bɛ taa kɛ ba ɲɛna dɔrɔn a ka di cɛ ye dɔrɔn a muso de ka y'a kɛrɛfɛ nka muso bɛ ka ladon kun belebele min yɛrɛ fana kama ba hakili t'o ye hali n'a hakili y'a ye n'o ma fɔ a ye spécialement a bɛna ye k'a fɔ a fana bɛ pan kunna o tuma ne kɔni ye ko nin bila minɛn fila de kɔnɔ minɛn fɔlɔ ye mun ye yanni muso ka taga muso ni cɛ famara ɲɔgɔn ma ka se niveau min ma hakɛw bɛ ɲɔgɔn kan cogo min dɔ ka wuli ka taga kuma ni ba ye walasa ba k'a faamu sariya la cɛ man kan ka fama muso ma ka se nin bɛɛ ma cɛ dun tɛna se ka na ka d'a kan a man di cɛ ye ka bɔ ka sɔrɔ dugu sɛbɛn t'a bolo n'a bɔra a don man di tuguni o tuma na ni muso de bɛ se ka taga sariya b'o fana ka damasira dɔ ye muso ka taga ka taga fara cɛ kan yen o tuma na ba k'olu yɔrɔ faamu hakili la ni hakilima dɔ cira a ma mun bɛ se kuma ɲɛfɔ cogo ɲuman na n'o ye kuma f'a ye a bɛna faamu ɔ n'a ko ko a hali ni muso nin taara jɔn de bɛna baara kɛ parce que ba y'o de kuma fɔ ni muso nin kɔni tɛ fo baarakɛla a bɛ fɔ cɛ fana ɲɛna a ka balima dɔw wuli ka bɔ burusi kɔnɔ ka na mhm. balimamuso dɔw bɛ yen n'o ye teri eh, tɛnɛmusoden dɔw bɛnkɛden dɔw balimamuso dɔw bɛ yen mhm. olu bɛ se ka na ba kɛrɛfɛ walima a ka baarakɛden dɔ yɛrɛ ta mhm. mun bɛ se ka occuper ba la muso donnen kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ jɔ n'o ka kalo sara ye ni muso tun bɛ nin nin de kɛ i tun kɛli la ba kɛrɛfɛ walasa a nimisi bɛ se ka wasa cogo min na baara kɔnɔna na o tuma ne kɔni bɛ solution fila min y'a la o de ye nin ye hali ni ba sɔnna muso ka taa muso tun bɛ baara min na ba kɔrɔ cɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ muso fana bɛ se ka nɔrɔ bila n'o ye cogo min bon ba ma yɔrɔ min faamu ni denkɛ ko a b'a lafaamu kuma dɔ la a tɛ a faamu parce que an ka sigi cogo la denw ni masaw ka ɲɔgɔn faamu ka gɛlɛn o tuma a bɛ se ka mɔgɔ dɔ lawuli o bɛ kuma ni ba ye walasa a bɛ se k'a faamu cogo min n'o kɛra dusu bɛ suma n b'a fɛ ka nin de fɔ ala k'an bɛn sababu ma ala k'an bɛn sababu ma nin ko in kɔni ko gɛlɛnba don mhm. ka d'a kan ni ko dɛnna masako la mhm. cɛ bɛ bila degun kɔnɔna la a bɛ bila degun kɔnɔna la a b'a la ka masa ka hakɛ lakaran muso fana ka hakɛ a b'o fana makaran masa ka hakɛ bɛ makaran na muso ka hakɛ bɛ makaran na tuma dɔ la ni mɔgɔ bilala nin lahalaya kɔnɔna la i bɛ degun sɔrɔ ne bɛ fɛn fɔlɔ mun fɔ o de ye k'a fɔ an balimamuso ye a ka sabali ni alahu taala sɔnna furu in a dabɔkun ye furu tutu de ye n'a dabɔkun ye furu tutu ye inshallah ɲɛnamaya don dan tɛ tile kelen ye mɔgɔ bɛ sɛgɛn bi sini i bɛ lafiya sɔrɔ mun tɛmɛna a ye sabali mun kɛ halisa a ka dɔ fara o sabali kan nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ka sabali k'i yɛrɛ labila alisilamɛya la mɔgɔ bɛ sabali i bɛ tila ka sababu fana ɲini walasa degun mun b'i kan degun in bɛ se ka wuli cogo min na ustaz kota ye mun fɔ n'a sabalila a bɛ fɛn mun fara sabali kan o de ye ka se ka cɛ lafaamu ka cɛ lafaamu a ka ba kuma ɲɔgɔnya ka d'a kan ni ale yɛrɛ ko k'a fɔ k'a bɛ ba kuma ɲɔgɔnya ten kuma dɔ la fɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la ba b'a ye k'a fɔ komi ale de baaralen don tagali la diyagoya wa a sela ale den fana la donc ni ko sela nin yɔrɔ in na ba dɔ kariyalen don k'a fɔ ko den ka ɲɛna ta ale n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ko dun man ka se den n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se nin yɔrɔ la o la a bɛ fɔ muso ye a ka de a cɛ kuma ɲɔgɔnya ka fɔ a ye a ka fɛɛrɛ kɛ ka ba kuma ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya ko ɲuman na n'a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya walima a ka mɔgɔ caman u ka kuma ni a ye ka furu ɲɔgɔn ka hakɛ ni fɛnw fɔ k'olu jira a la mun y'a ka baarako ye u ka fɛɛrɛ ɲini o la cogo la i n'a fɔ ustaz koyita y'a bɔ cogo fɔ cogoya mun na o cogoyaw ka jira ɲɔgɔn na an bɛ tila ka denbaw fana ladi ka jira u la k'a fɔ ba ka hakɛ ka bon a den kan ni bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye nka denmuso mun fana ni a y'o ɲini k'o di aw dencɛ ma denmuso in fana ka hakɛ bɛ dencɛ in kan de muso ka hakɛ b'a cɛ kan de i kana to cogo si la i ka hakɛ dili sababu la hmm. k'a fɔ k'i bɛ fɛn ɲini fɛn mun b'a to ni dɔ in ka hakɛ bɛ tiɲɛ ka d'a kan nin ye gɛlɛya camanba ye hmm. mɔgɔ caman b'a sɔrɔ furu kɔnɔna la n'o de ye ba b'a ye komi a muso a denkɛ b'a la ka a muso fisaya ka tɛmɛ ale kan ka d'a kan muso y'a ɲini ta o b'a ɲini ta donc an b'a ɲini an baw fɛ u ka sabali nin yɔrɔ in na a filanan ye mun ye k'a faamu k'a fɔ ko muso furukun tɛ k'a ka na ka na baara dɔrɔn kɛ so kɔnɔ alahu taala kan b'alikurana kɔnɔ askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum ko a ye sigi yɔrɔ la muso ninnu bɛ yɔrɔ min na a ye muso ninnu lasigi yɔrɔ la aw cɛw bɛ yɔrɔ min na dɔnnikɛlaw ko ko nin fɔla furusa yɛrɛ de la ka muso to lidasigi la a tɛ taa bila yɔrɔ wɛrɛ la cɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ nka cɛ bɛ yɔrɔ min yɛrɛ ko la muso bɛ bila yen de ka to lidasigi la o la n'o don mun furu salen don n'a fɔra k'o n'a cɛ ka sigi ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye mun furu ma sa o kɔni n'a cɛ sigi ɲɔgɔn kan o ye wajibi de ye o la an b'a ɲini an baw fɛ ka nin yɔrɔ in faamuya k'a dɔn k'a fɔ muso nakun furu la o y'a denkɛ ko ye ale fana den o k'ale ladon o ye wajibi de ye nka a tɛ fɔ ko a ka muso ka hakɛ ka tiɲɛ den eh, ale ladonni kama nin de ye sariya ta ye donc a ka dilan ɲumanya la o de cɛ ka ɲi ka d'a kan an ka ko caman bɛ yen laadaw b'a kɔnɔna la an ka société yɛrɛ sigi cogo u b'an ka ko caman kɔnɔ ɔ n'an sera ka ko mun dilan ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔnɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka n'a ma se ka dilan bɛn kɔnɔna la fo a taara jɔ sariya kiti de la ko k'a kiiri tigɛ o fana bɛ na ni fɛn wɛrɛ dɔ de ye donc o ka dilan bɛn kɔnɔ o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o k'a fɔ k'u b'a da sariya ta kan n'a dala sariya ta kan n'a tigɛra a bɛ kɛ dɔwɛrɛ de ye mun ye gɛlɛman ye an tɛna an da se o yɔrɔ in ma nka n'o sera ka ba la o de cɛ ka ɲi ka ba lafaamu cɛ yɛrɛ fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kana to cogo si la muso ka tɔɲɔ ni ale sababu ye a kana to cogo si la muso ka hakɛ ka tiɲɛ hali n'a dɔw gɛlɛyara fo ka se a ka muso wɛrɛ ta k'o bila ba in kɛrɛfɛ musow ka ɲɔgɔn falen falen ɔ kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ kuma in tɛ diya an balimamuso ye nka o dɔ ye solution laban dɔ ye dɛ ni ba balanna ko baarakɛden tɛ taa ale yɛrɛ fana tɛ taga ɔ e tɛ taa baarakɛden tɛ taa den fana a denkɛ i cɛ fana tɛ ka sira sɔrɔ ka bɔ ka na donc ko fila dɔ la kelen don ɔ ni solution foyi ma sɔrɔ a la a k'a fɔ a cɛ ye ko bɔn baasi t'a la komi ne sigila ka mɛn ɔ i bɛ muso wɛrɛ ta o bɛ to i ba kɛrɛfɛ yan ne bɛ taa hali n'an bɛ ɲɔgɔn falen falen i n'a fɔ dɔw b'a kɛ cogoya mun na ka d'a kan nin fɛɛrɛ in fana b'an bolo dilanni dɔ bɛ kɛ n'a ye dilanni kɛ sira don a bɛ se ka kɛ a bɛ solution nɔgɔma yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ man d'an balimamuso ye mais n kɔni b'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ i kan i bɛ tɔɔrɔ belebele to yen walasa k'i wasa don fɛgɛma na nin in kɔni ka fɛgɛ ka tɛmɛ a ka kɛ ale n'a cɛ tɛ ani a fana furu fana basigilen t'a bolo a bɛna san caman kɛ to cogo la an b'ala taala deli ala ka mɛ sɔrɔ ma
an balimamuso dɔ fana ka lahalaya ye ko hamina ko gɛlɛn dɔ b'ale fana kan k'a b'a fɛ k'an k'a bilasira a ko ale cɛ ye jamana in den don nk'a ka lahalayaw kama a sigilen tɛ yɔrɔ kelen a bɛ baara minnu kɛ o b'a bila a ka déplacementw ka ca ko furu tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ sabu silamɛ furusiri kɛra ka ban mairie kɔni de ma kɛ fɔlɔ silamɛ furusiri kɛra u b'o lahalaya la ko ale ye garisɛgɛ sɔrɔ cɛ in fɛ garisɛgɛ sɔrɔla ko cɛ ko k'ale ka lahalaya kama komi ale sigilen tɛ yɔrɔ kelen ni den nana sɔrɔ sisan ale t'a fɛ ale n'a den ka kuma bɛɛ u tɛ ɲɔgɔn kan k'o man d'ale f'u ka kɛ ɲɔgɔn kan ale den ka a ka se k'a den ladon a sago la mais ale ka kuma bɛɛ ale bɛ jamana kɔ kan baaraw la a sigilen tɛ yɔrɔ kelen k'o man d'ale ye ko ka kɔnɔ in tiɲɛ ɔ ale sɔnna a bolo o ma donc ko o la tɛmɛn ten o kɔfɛ tuguni ale nana garisɛgɛ sɔrɔ tuguni cɛ nana o kuma kelen fɔ tuguni bon cogo bɛ cɛ bolo parce que pour que ka baara in kɛ kuma dɔ la cɛ b'a la déplacer ka taa n'a ye fo jamana janw kan ka se ka taa avortement ninnu kɛ parce que k'a labɛnnen tɛ nin waati la den sɔrɔli kama ka sababu kɛ ale sigilen tɛ den mana sɔrɔ ale ni den tɛna kɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ k'o man d'ale ye bon nin wagati in na sisan question min ale bi su in na k'ale bɛ yɔrɔ min na bi tuguni ale garisɛgɛlen don sisan cɛ y'o kuma kelen de fɔ tuguni k'ale b'a fɛ k'an k'a bilasira k'ale kan ka mun de kɛ
alimam ale garisigɛlen don cɛ ka laɲini a ka garisigɛ in tiɲɛ de wa
parce que ko cɛ k'ale labɛnnen tɛ bi k'i sigi ale bɛ taa ni ka segin ni fɛnw kɛ ale n'a den ka to ɲɔgɔn kan o de ka d'ale ye donc k'o kama déjà k'ale ma se k'o labɛn sabati donc ko ka kɔnɔ in bɔ yen. tɔyi ɛɛ kɔnɔ bɔli a kɔnɔbara sabatilen kɔ n'a ye kalo naani sɔrɔ ka ban a bɛ jate mɔgɔ faga de ye dɔnnikɛlaw b'o de fɔ a la ka da ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam ko an dɔ la kelen bɛ fara ɲɔgɔn kan an baw kɔnɔbaraw la k'a ye lahalayaw fɔ ka na k'a daminɛ tile bi naani lawaji tile bi naani jelikuru tile bi naani sogokuru kɔfɛ ni bɛ fiyɛ a la o tile bi naani saba n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ i n'a fɔ kalo naani dɔgɔtɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko ka ko hali o tile bi naani eh, kalo naani yɛrɛ ɲɛ mhm. ko ni bɛ fiyɛ den na ni mɔgɔ min ye den faga o waati kɔnɔna la mhm. a bɛ komi i y'a ɲɛnama faga a bɛɛ lajɛlen ye kiti kelen o la an bɛ a fɔ an balimamuso ye mhm. a kana sɔn cɛ in bolo cogo si la kɔnɔ in tiɲɛni na ka d'a kan alakota don a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ faga de o ye kelen ye a filanan ye mun ye a k'a dɔn k'a fɔ madama ni silamɛ furusiri kɛla a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ don cɛ sɔnna o a cɛ don cɛ ma sɔn a cɛ don den sɔrɔla a cɛ don den ma sɔrɔ a cɛ don ka d'a kan o ladagala ni ɲɔgɔn ye aw ladagala ɲɔgɔn ye ni alahu taala ka kumakan de mhm. o la n'i ye den sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo kɛnɛma mun tɛ furu ye mhm. o ye lɛbuko ye nka ni i y'a sɔrɔ furu de kɔnɔna la furu mun kɛla ni ala ta ye a ko ye mhm. donc muso kana sɔn cogo si la k'a fɔ k'a bɛ kɔnɔbara in tiɲɛ cɛ in a b'a lafaamu n'ale yɛrɛ ma se k'a lafaamu a k'a lase karamɔgɔw ma minnu bɛ se ka a kumaɲɔgɔnya ka d'a kan den dahirimɛ a n'a ladonni alahu taala de bɛ jɔn dɛmɛ a la maa joli bɛ yen n'o n'o ta bɛ si ɲɔgɔn kan o bɛ tilen ɲɔgɔn kan o bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan nka denw ladonnen tɛ ka ɲɛ o cogo kelen fana la ɛ hali o baloko n'o dahirimɛ o si sabatilen t'o bolo ka ɲɛ o b'o lajarabi kɔnɔna la donc ale sabatili n'a sabatibaliya o tɛ fɛn kɛ a ka denko la Alahu taala ye fɛn mun dilan o fɛn in tɛ kɛ tulonkɛfɛn ye maaw bolo a bɛ fɔ cɛ in fana ye a ka siran Ala ɲɛ Ala kira ka kumakan bɛ sallallahu alayhi wa sallam ko an ka siran Ala ye musow ka ko la ko an ye musow ta ni Alahu taala ka danaya de ye wa an y'o ladaga anw yɛrɛ ye ni Alahu taala ka kumakan ye n'i ye muso ladaga i yɛrɛ ye ni Alahu taala ka kumakan ye ka ban i kana muso in yɛrɛ ka lahalaya lajɛ nka Alahu taala ka kumakan mun fɔla Ala de ye furu d'a ma furu sirila ni Alahu taala tɔgɔ fɔli de ye cɛ ka kan ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ n'i jɛnna n'a ye k'a fɔ k'i bɛ don furu la ka ban fɛn o fɛn mun bɛ furu kɔnɔna la o kɔrɔ ye k'i jɛnnen don n'o bɛɛ ye. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ furu laɲiniba dɔ ye denko ye ka bɔnna sɔrɔ donc Alahu taala tɛ k'i b'a fɔ k'a bɛ maa sago la a ka d'e ye waati min na i b'a sɔrɔ a man d'e ye wagati min na i b'i yɛrɛ bala a ma Alahu taala tɛ jɔn sago la donc n'o don an b'a fɔ cɛ in ye a ka sabali ka ko bila a minɛn kɔnɔ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ŋaniya wɛrɛ de b'a kɔnɔ furuko in na Allahu taala b'a ŋaniya dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ bakun kan ka d'a kan n delila k'a lahalaya dɔ ye n sigila a kuma na mun ni nin tɛ kelen ye cɛ bɔla muso nɔfɛ fo furu ni fɛn bɛɛ kɛla a tilala ka na mun fɔ muso ye ko ale ka laɲini tɛ den ka sɔrɔ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ko ka d'a kan ale basigilen tɛ a pɛrɛlen tɛ o kama fɔlɔ nka ko in yɛrɛ jukɔrɔla tun ye jumɛn ye cɛ in jamana wɛrɛ maa don muso wɛrɛ b'a bolo o jamana in na muso wɛrɛ min b'a bolo jamana in na ale kɔni a tɛ fɛ o muso wɛrɛ k'a dɔn k'ale ye muso wɛrɛ muso dɔ ta yan ni denko nana bɔ o la siga foyi t'a la denw bɛna o fabara ɲini dɛ n'o dun kɛla ko bɛna bɔ nin de tun ye cɛ ka laɲini ye a ye janfa tigɛ nin cogo de la k'a fɔ k'a tɛ denko la nka a ye mun fɔ kɛnɛ kan muso ye a m'a fɔ n tɛ denko la ka da nin kan dɛ a y'a fɔ n'a yɛrɛ ka laɲini ye k'a fɔ nin wagati in na ale pɛrɛlen tɛ den sɔrɔ kama fɔlɔ ka d'a yɛrɛ ka lahalaya kan a ma basigi fɔlɔ ale bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ taa a bɛ dɔgɔkun fanba kɛ yen kuma kelen-kelenw de la a bɛ na donc a pɛrɛlen tɛ den sɔrɔ kama fɔlɔ fo ka yɔrɔ sɔrɔ ka fɛn kɛ fana ka kuma de nin ka surun ɲɔgɔn na nka o ko ma taa ɲɛ o ko nana dabila ka d'a kan ko wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔna la mun tɛ nin ye cɛ muso nana bɔ o jamana in na ka na bɔ cɛ yan muso fana ye baarakɛla de ye k'a ye kɔnjɛ dɔ sɔrɔ a nana bɔ cɛ ye o kala mun ka cɛ tun na muso dɔ in na ma ɲini k'a ye tuguni o la a faamuyala fɛn mun kun don mhm. o de kama n bɛ nin ladilikan d'an balimamuso ma cogo min na mhm. n bɛ tila k'a ɲini a ka ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ mhm. a k'a ka mɔgɔw bila ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. bɔn an ta in kɔni ye maliyɛn de ye. Eh, an tɛ kuma bɛɛ walawala komi lamɛnjɛkulu dɔ kana faamu mɔgɔ kelen min don mɛ sportif don fana Mhm. a bɛ bɔ ka taa sport baaraw de kɛ kɔfɛ jamanaw kan mhm. o kama k'ale lafiyalen tɛ a sigilen tɛ mhm. yɔrɔ kelen eh, an b'a kalama an ka sport minnu bɛ contrat ni fɛnw sɔrɔ professionnaliya siraw fɛ donc u tɛ to yɔrɔ kelenw na donc a ka d'ale ye ale bɛna sigi wagati min na pewu ale ka den sɔrɔ wagati la ale n'a den ka kɛ ɲɔgɔn kan mais ale bɛ taa ka wagati k'a den kɔ o bɛ déplacer baaraw ni fɛnw na k'o de kama k'ale t'a fɛ ka den sɔrɔ ale ka dalilu kɛra o de ye Ah, mɛ mɔgɔ tɛ se ka saga boso ko jeli kana k'i fari la dɛ o tɛ se ka kɛ wala o tɛ se ka kɛ cogo si de la donc ko in tɛ ko tilennenba ye Mhm, ne kɔni ka faamuya la ko tilennenba tɛ mhm, ka d'a kan cɛ dɔw ka faamu la naam, den t'i ni muso mun ni ɲɔgɔn cɛ mhm, i k'i yɛrɛ debarase ka bɔ o ka ko la o ka nɔgɔ ka tɛmɛ den b'i ni mun ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ, kosɛbɛ, Ɔ, o b'a ye k'a fɔ den bɛ kɛ banabili ye awɔ, dɔw bɛ se ka n'ale sabatilen tɛ yan mhm, ni denko nana don a ni muso ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ko k'a b'a bila a bɛ gɛlɛya nka n'a sabatilen tɛ n'a ko k'a b'a bila den tɛ yen ka ban dɔ wɛrɛ t'a la muso b'a ka minɛn dɔrɔn de cɛ n'a taala o y'a bannen de ye o de kama ne kɔni bolo a ka ko in sɛgɛsɛgɛ a kɔni tɛ ba ye cogo si la a k'a fɔ k'a bɛ kɔnɔ in tiɲɛ ko ka d'a kan ko cɛ ko kɔni ka tɛ ba ye cogo si la ka cɛ lafaamuya ala ta de b'a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa ala ta in de fana b'a fɔ a ye k'a fɔ k'a ka to ni den in ye ka den lamɔ den lamɔni ni a ladonko ɲuman ɔ ala taala de bɛ jɔn dɛmɛ a la donc cɛ man kan ka siran o ɲɛ cogo si la k'a fɔ k'a bɛ den sɔrɔ bali o tɛ den sɔrɔ balili sababu ye alisilamɛya sariya kɔnɔna la an b'ala deli ala k'an bɛn sababa ma
ne bɛ mun fara a kan mhm. mɔgɔ min ma labɛn den sɔrɔ kɔni kama mhm. o ka furu fana kan ka bila réserve la fɔlɔ dɛ maa tɛ ka labɛn furu fana kama e labɛnnen don furu kama e ma labɛn den sɔrɔli kama o fila tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ Eh, n'i ye nin ta k'a lajɛ mhm. hakilina dɔ de bɛ kɛ an ka kɔfɛmɔgɔ ninnu na mhm. u bɛ taa jamana minnu na u b'u dɔw de ka hakilina ta yen mhm. e ye mun fɔ sisan n'o ye ka taa porofesiyɔnɛliya la t'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ nanzara jamanaw de kan bɔn n'u sera yen u teri nanzaraw n'olu de bɛ don ɲɔgɔn na o bɛ ɲɔgɔn ka hakilinaw ta bɔn a ka ca a la fɛ finman de ka teli ka jɛman ladege a ka baara la ka tɛmɛ jɛman ka finman ladege a ka baara la o tuma n'i y'a lajɛ olu bɛ taa fɛn min sɔrɔ olu bolo yen ka d'a kan nanzaramuso ni nanzaracɛ yɛrɛ ka furu sariya dɔ ye mhm. miiri yɛrɛ la u b'a siɲɛ k'a fɔ ko den tɛ an bɛ furu ɲɔgɔn ma mɛ cɛ tɛ den fɛ muso bɛ sɔn a ma a bɛ siɲɛ ka bila a tɛ denko yɛrɛ la pepewu o fana bɛ se ka daga olu ni ɲɔgɔn cɛ hmm. a bɛ se ka kɛ ale b'olu dɔw mɛn a bɔra olu dɔw fana kalama hali n'a sɔrɔ n'a muso m'o sin mais madama olu ma labɛn den sɔrɔ kama fɔlɔ a fana b'a fɔ muso ye ko den kana sɔrɔ ni lamɔko de don est ce que ale bɛ yɔrɔ min na se ka muso lataga yɔrɔ mɔgɔ min ye moyen sɔrɔ ka muso bɔ yan ka taa n'a ye fo nansara jamana kan ka taa avorter o tigi bɛ dɛsɛ ka place ɲini i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'i muso magɛrɛ i yɛrɛ la wa o man tɛ ka dɛsɛ a la bon n'i bɛ yen san fila san naani san duuru den min sɔrɔla o kɔnɔ i bɛ dɛsɛ k'o den jogo dɔn cogo di e n'i muso n'i den dama de bɛ ɲɔgɔn kan mhm. yan'a ka kɛ e bɛ kɔ kan i muso bi a ka jan ɲɔgɔn na i t'i muso ladon ka fara i kan siɲɛ kelen mhm. i muso n'i denw bɛ yen a bɛ fɛrɛ a ka lamɔ n'a ka fɛnw bɛɛ ma mhm. o b'a yira k'a fɔ muso ka a janto a yɛrɛ la a filanan ye mun y'an karamɔgɔ muso fɛn fɛn ka avortement ka ca tagalen ɲɛ a b'a sen n'a bolo don den nɔfɛ a bɛ dɛsɛ a la muso ka den sɔrɔ baliya caman kun ye a ye avortement minnu fana kɛ hali bi furu caman i bɛ taa sɔrɔ musow ka avortement caman de kɛra sababu ye k'a bali den sɔrɔli la o furu kɔnɔna na mais ale yɛrɛ b'o kalama o gundo b'a yɛrɛ bolo a b'a dɔn kɔnɔtiɲɛ dɔw de kɛra ka caya o de kama den tɛ sɔrɔ tuguni mais cɛ t'a dɔn diɲɛ fura bɛɛ bɛ k'a la den tɛ den tɛ se ka sɔrɔ o b'a jira hali n'a ma to yen dɔwɛrɛ kama muso nin yɛrɛ ka ɲɛnamaya taalen ɲɛ a bɛna degun dɔ sɔrɔ parce que ni cɛ nana k'u bɛ sigi wagati min yɔrɔ kuma a ma labɛn den sɔrɔ kama ala bɛ den tunu la o waati fana o fana tɛ lajarabilen ye a bɛ ka den ma kuma min i banna a la i mago b'a la waati min ala fana ko mago b'a la kuma min ala fana b'i lajarabi i t'a sɔrɔ cɛ b'a sen don o la sa muso b'a sen don a tɛ muso labɔ yan ka taa avorter jamana kɔ kan wa a b'a labɔ yan tuguni ka taga denko fura fana ɲini na yen tuguni u b'u sen don k'u bolo don a tɛ kɛ hmm. parce que muso y'a yɛrɛ avorter siɲɛ fila hmm. walima siɲɛ saba o kɔni kɛra kaba voilà n'o kɛra kaba hmm. an b'a ye k'a fɔ muso yɛrɛ bɛ ka dankari a ka denko la taalen ɲɛ yɛrɛ a ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka dankari a ka denko yɛrɛ la a tɛna den sɔrɔ tuguni a k'o fana yɔrɔ jateminɛ a tɛna den sɔrɔ a sabanan ye mun ye an karamɔgɔ an b'a la k'aw ka caman ba bɔ nata la nata min bɛ kɛ sababu ye k'u ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la an'u ka diinɛ parce que kuma dɔ la musow bɛ ɲininkali kɛ fɛn dɔ la n'u sigalen don ko problème na don ni muso cɛ cɛ mais k'u ni cɛ to diya la u mago bɛ fɛn fɛn na cɛ bolo o wagati kɔnɔna na jogo tɛ dɔn cɛ la hali kuma dɔ la i bɛ bin a problème dɔ kan mhm. cɛ ka gulɔmin ani cɛ ka kɛnɛma mɛnliba mhm. muso b'a kalama sen dan b'a kan mhm. parce que ale bɛ ka fɛn fɛn ɲini cɛ fɛ o waati cɛ b'o di ni cɛ kɔmansera k'olu tigɛ dɔrɔn cɛ jogo bɛ sɔrɔ ka labɔli daminɛ kɛnɛ ma k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ gulɔ min a b'o min kuma jumɛn waati dɔ bɛ fɔ ale ma kuma o kan kun jumɛn na fo ka taa se nin ma walima n'a bɔra a tɛ don joona mhm. o daminɛra kuma jumɛn waati jan dɔ bɛ fɔ mhm. mun n'a da ma s'o ma fo bi mhm. parce que mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ nata min bɛ kɛ sababu ye ni muso bɛ sɔn k'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la k'a ka diinɛ tiɲɛ cɛ kama muso k'o nata dabila parce que bi de bɛ yen mhm. sini t'a dɔn fɛn min b'o kɔnɔna la parce que an kɔni bɛ mun fɔ a kana kɔnɔ nin tiɲɛ cogo si de la mhm. ni den ko de don ko ni den nana a bɛ lamɔ cogo min na mhm. k'a fɔ cɛ a k'ale ladon a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na cɛ k'a ladon ka taa yen u bɛ den sɔrɔ ɲɔgɔn kan yen u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a lamɔli la n'o tɛ a kana sɔn a tiɲɛni ma fiyewu.
Eh, n bɛ min fara i ka kuma in kan Sheikh Abdala eh, an yɛrɛ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ jamana ninnu kan an ka professionnels ka lahalaya la. clubba ninnu caman bɛ yen ni i ye olu bɛn'i ta n'a y'a sɔrɔ i ye musotigi ye o yɛrɛ de ka di olu ye ka tɛmɛ cɛgana yɛrɛ kan sabu ko ni muso muso mana na o ka fɛn kɔni ye balontan ou bien a bɛ ka sport min kɛ a n'a ka famille ka denbaya ko mais minnu ye cɛganaw ye ni folu ni fɛn ma taa balontan kɔfɛ ou bien u taa sport min na o kɔfɛ olu bɛna wuli k'a ye ko wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛ o bɛna kɛ sababu ye k'u bɔ forme na u tɛna se k'olu ka affaire kɛ o de kama clubba caman bɛ yen nɔ u bɛ musotigi yɛrɛ de fɛ nin fɛn in ka i ka famille ladon yɛrɛ fana k'a la loger ka ɲɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ nin yɔrɔ in na wa kunnafoni ka kɛnɛ fana sporteur fɛn caman b'a kalama karamɔgɔ kɔni i mana taa diɲɛ fan o fan mhm. muso b'i bolo mhm. ani muso t'i bolo aw bila yɔrɔ tɛ kelen ye aw kunbɛn cogo tɛ kelen ye bonya min bɛ da aw kan o tɛ kelen fiyewu nin don nin tɛ kɔni o bɛ ten de. cɛganaw k'u hakili to o yɔrɔ la musotigi. ne kelen bɛ min bolo ani fila bɛ min bolo olu fana tɛ kelen ye.
ne kuma wɛrɛ ye ala k'aw bɛɛ sɔn saba ma an t'a to kelen talaw ka kelen ta fɔlɔ caman bɛ yen an karamɔgɔ olu ma kelen yɛrɛ ta n'olu ye kelen kelen ta sisan a ko in bɛ dɔgɔya ko ye i b'a to koyita k'a walawala ala ka jan ka d'an ma an balimamuso dɔw fana tun bɛ ka ɲɔgɔn sama sama walima ka sɔsɔli kɛ fɛn dɔ kan Usumani Sale ayiwa ko baroni a lamɛnni ka ɲi ou bien a man ɲi dɔw kɔni y'a daga k'a kɛ ko ɲuman ye olu b'a ye k'a fɔ ko kumaw b'a kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ dɔw ko k'u b'a fɛ ka nin plateau in kan a kan ka dɔ f'u ɲɛna komi k'u b'a dɔn karamɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛ diinɛ kow kalama
ala k'an bɛɛ sɔn o ma
kuma o kuma min ni a bɛ bɔ hadamaden da mhm. a fɔli ni a lamɛnli mhm. sariya bɛ fɛn damadɔ de lajɛ a kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye mhm. o de ye kuma in yɛrɛ yala kuma in ye kuma jugu ye wa n'a ni sariya ta bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ walima kuma jugu tɛ a ni sariya ta tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye kelen mhm. a filanan mhm. kuma laɲini ye mun ye laɲini min bɛ kuma in na laɲini jugu don walima laɲini ɲuman don mhm. sariya bɛ o fana lajɛ a sabanan ye mun ye kuma bɛ fɔla yɔrɔ mun na yala yen y'a fɔ yɔrɔ ye wa walima yen t'a fɔ yɔrɔ ye sariya bɛ nin fana lajɛ kuma la a naaninan maa min bɛ kuma lamɛn la o tigilamaa kuma lamɛnli a bolo nafan b'a y'a la walima nafan t'a y'a la sariya bɛ o lajɛ a duurunan o de ye kuma mun n'a bɛ ka fɔ yɛrɛ kuma in yɛrɛ yala tɔɔrɔ b'a kɔnɔ kuma yɛrɛ bɛ se ka kɛ kuma jugu tɛ nka yala tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ a fɔbaga ni a lamɛnbaga ma mun ka bon ka tɛmɛ kuma in nafa kan wa n'a yela k'a fɔ ko tɔɔrɔ b'a kɔnɔ mun ka bon ni kuma in nafa ye sariya b'a ye k'a fɔ ko a kan ka to yen de o la baroni n ma deli ka sigi a kama kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma k'a fɔ ko n bɛ a lamɛn ka fɛn caman ta a la nka n kɔni bɛ se ka jateminɛ mun fɔ a la o fɔlɔ ye mun ye o de ye kuma minnu bɛ fɔ a la fɛn tɛ k'i b'a fɔ k'a ni silamɛya ka ladabu bɛɛ bɛ bɛnnen don kuma la kelen a filanan ye mun ye maa minnu b'a la k'a fɔ u ka laɲini ye hali n'a kɛra k'o ka laɲini ye dilanni ye du kɔnɔnaw la nka dilanni tɛ ko mun bɛ kɛla ni silamɛya sariya ka dilanni sira ye a sabanan maa minnu b'a la ka kuma in yɛrɛ fana lamɛn olu bɛ fɛn mun ta a kɔnɔna la a caman ni silamɛya sariya ta tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan diinɛ mɔgɔ mana kuma fɔ i ye ni ala ta ni alakira ta ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'o de la mɔgɔ b'i yɛrɛ wasa ni ala ta ni alakira ta de ye sallallahu alaihi wa sallam o de kama alakira don dɔ la a ye nasaraw ka yahudiyaw ka gafe n'o ye tawurata ye a y'a sɛbɛnfura dɔ ye umaru bolo a dimina ko mun na ko hali ni a ko ko hali ni musa tun bɛ yan ko a tun t'a wasa f'a ka tugu ale nɔfɛ de a bɛ kanda ɲini nin kɔnɔ cogo duman la k'alikurana to yen o b'a jira k'a fɔ kuma o kuma minnu bɛ kɛ ni ala ta ni alakira ta tɛ maa silamɛ ka dilanni fɛn tɛ o kɔnɔna la mhm. n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ kuma in yɛrɛ fana lamɛn mhm. a bɛ kɛ waati minnu na mhm. a bɛ fɛn minnu tiɲɛ o ma o ka bon ka tɛmɛ o nafa min sɔrɔ kuma in na kan ka d'a kan a bɛ kɛ tobili wagatiw de la a bɛ kɛ so labɛn wagatiw de la a bɛ kɛ cɛ ɲɛsigi wagatiw de la bon o b'a lamɛnni minnu kɛ a bɛ ko camanba de tiɲɛ o ma allahu ta'ala dun b'a f'an ye alikurana kɔnɔ inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula adamaden i tulo i ɲɛ bɛ fɛn mun ye ko allahu ta'ala b'i ɲininka bɛɛ la alikiyama jɔ don na o kɔfɛ kuma in yɛrɛ ɛɛ nkalon labɛnnen don k'a fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka imagination kɛ ka jateminɛ kɛ fɛn dɔ la nin m'a fɔ tan nin m'a fɔ tan nkalon labɛnnen don ka fara ɲɔgɔn kan ala kira dun ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko an k'an yɔrɔmajanya nkalon na hali tulonkɛ sira fɛ ko a wasalen don hadamaden nkalon na i bɛ fɛn o fɛn mun kɛ i k'a bɛɛ la i bɛ fɛn o fɛn mun mɛn i k'a bɛɛ lakali donc nin ye nkalon labɛnni ye ka montage kɛ ka sigi k'a kuma fɔ muso dɔw b'a lamɛn dɔ delila ka dɔ ka lahalaya fɔ n ɲɛna ko fo dɔw bɛ ɲɛji bɔ a kuma lamɛnni la to yen e maa mun bɛ yen alikurana lamɛnni e tɛ ɲɛji bɔ o la alikurana bɛ kalan ka ban e ɲɛna e dusukun tɛ foyi wajuli bɛ kɛ e ɲɛna ka ban a tɛ foyi k'e la ɛ baroni ka na fɛn kɛ dɔrɔn fo e ka sigi ka kasi k'i masumaya ka fɛn kɛ e yɛrɛ t'a dɔn k'i t'ala mɔgɔ ye ni alikurana de kalanna ala mɔgɔw bɛɛ dusukun bɛ lamaga o la ni ala ta fɔla ala kira ta fɔla ala mɔgɔ dusukun bɛ lamaga o la o de kama ne kɔni bɛ se ka mun fɔ nin bɛɛ kɔfɛ nin jateminɛ kɔfɛ a la k'a fɔ kuma ɲɛli n'a tiɲɛni dɔnnikɛlaw bɛ mun jateminɛ a la n bɛ mun fɔ a la o de k'a fɔ an balimamusow ka u yɛrɛ yɔrɔmajanya ka bɔ a la ala taala ka kumakan bɛ ala kira ka kumakan bɛ sala dɔnnikɛlaw bɛ tilen ka si k'o fɔ an ye ka ladilikanw d'an ma an tɛna foyi sɔrɔ fɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ ala ta ni ala kira ta ye k'o b'an wasa fa bi ayi hadisin badahu yuminun ala ko an ma alikurana na ko barokan jɔn bɛ yen ko o bɛ n'o bɛ limaniya n'a ye alikurana in kɔfɛ donc n bɛ se ka mun fɔ baroni ko la o de ye nin ye ala k'an bɛɛ sababa ma. sheikh abdallah ni farankan b'i bolo k'a di an balakaw ma baroni ko kan. farankan min bɛ ne bolo ne bɛ baroni bila feuilleton de minɛn kɔnɔ filimu minnu bɛ bɔ an fɛ yan fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ o filimu ninnu daminɛra an ka jamana kɔnɔ a mɛnna mais e min ye alimami ye est-ce que i ye nafa dɔ ye ko filimu nin ye a rôle jouer an ka société kɔnɔ n'an ka du cili tɛ ka denmisɛnninw su k'u bila tiɲɛni na ka makɔrɔba dɔw yɛrɛ bila tiɲɛni na maa caman sigilen kun don filimu kɛra sababu ye k'u da don kuma na o b'a yira k'a fɔ filimu nin ma nɔ ɲuman bila an na cogo min baroni nin fana bɛ ten de parce que n'a bɛ nɔ de bila baroni nin bi ko ma dabila an fɛ yan bi ko ma daminɛ an fɛ yan mais k'a fɔ ko ladilikan dɔ mɛnna a kɔnɔ o kɛra sababu y'an ka société dilanni na an y'a nɔ ye an ka dugu la an y'a nɔ ye nin na n'o y'a sɔrɔ a tun b'a dilan a ma se an ka kuma sigasigalama fɔ an tun b'a nɔ ye direct la o mhm. yɔrɔnin kelen a kɛlen bɛ i n'a fɔ musow bɛ dawura minnu kɛ n'o ye seminɛri minnu bɛ kɛ cɛ caman b'a jateminɛ seminɛri kɔni mhm. hali n'a ma kɛ muso jogo ye mhm. waati bɛɛ mais semɛni min kɔni n'a ye seminɛri kɔni darisu suivi ni a seginna ka taa so cɛ bɛ a dɔn a ka taabolo la ko nin bɔra yɔrɔ dɔ la cɛ b'a dɔn a ka taabolo la ko nin fɛn dɔ faamu a bɛ k'a appliquer ale la cɛ caman b'olu kumaw fɔ o n'o sɔrɔ baroni nin fɛnɛ bɛ ladilikan di i n'a fɔ musow bɛ mun mɛn seminɛri la an kun bɛ nɔw caman y'an ka duw kɔnɔ an bɛ nɔw caman y'an ka sigidaw la a ye mun tiɲɛ a ma ɲa hali ni musow bɛ taa sugu la bi karamɔgɔkɛ arajo fitinin de bilalen bɛ bɛɛ kulo kɔrɔ mhm. walima telefɔni bɛ bila arajosow la ko baroni wagati kana tɛmɛ mhm. seli waati ka tɛmɛ i kan o ka fisa bi ka tɛmɛ baroni waati ka tɛmɛ i kan muso caman ka na bɛ sisi mhm. gakuru kan ka sɔrɔ a bɛ ka baroni de lamɛn muso caman den bɛ jeni bi ka sɔrɔ a kɔnsanterelen don baroni de kan alors que fɛn min don a bɛɛ ye ka fɛn dɔ de tugutugu ka baribari ɲɔgɔn na bon fɛnw bɛ k'a kɔnɔ fɛnɛ mhm. olu la ka laɲini de eh, o fɛnɛ ka laɲini de ko ka mɔgɔw jogo don ko ka tila ka nɔ dɔ bila mhm. mais fɛn dɔw bɛ k'a kɔnɔ mhm. olu fɛnw yɛrɛ y'a dama haramu wɛrɛ ye fɛnɛ mun bɛ kɛ sababu ye ka société yɛrɛ tiɲɛ voilà parce que nkalon minnu fɛnw bɛ k'a kɔnɔna na tiɲɛw tɛ ani kalabanciya minnu bɛ k'a kɔnɔna na ani hali telefɔni yɛrɛ sira fɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw ma telefɔni na n bɛ nin yɔrɔ la ka sɔrɔ i tɛ yen n'o nin bɛɛ lajɛlen bɛ dege a kɔnɔna na i bɛ wele k'i to quartier dɔ la i b'a fɔ k'i bɛ yan a yɛrɛ bɛ tila k'o bɛɛ demanti tuguni a ka kuma ko n'a fɔ a ye mun tiɲɛ a m'o ɲa an yɛrɛ kɔni ma bɔ a kalama k'a ye fɛn yɛrɛ ɲa o tuma ne b'a bila filimu de ye kɔn an bɛɛ bɛ girin filimu nin nɔfɛ k'an sigi k'a lakori seli waatiw bɛ tɛmɛ an kan an ka adamadenya baara ɲuman bɛ tɛmɛ an kan a ma nɔ si bila an ka société la min ye nɔ ɲuman ye baroni nin fana n'a daminɛra muso bɛɛ bɛ girin a kama k'a lamɛn an ma nɔ ye nɔ min fana ye nɔ ɲuman ye k'a y'o bila an na o tuma na n'a sabatira o cogo la an bɛ waati min kɛ ka baroni lamɛn o bɛ wajulu sɔrɔ arajoso dɔ la dɛ an t'o lamɛn a bɛ kuranɛ kalankan sɔrɔ arajoso dɔ la dɛ yanni waati ka tɛmɛ an t'o lamɛn an kana na pɛrɛdi an ka tile baraji bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛ sababu ma n'o don a tɔgɔ bɛ to baroni na walima a bɛ kɛ nkalonnin de ye nkalonnin kɔni walima tiɲɛlinin n'o tɛ baroni kɔni tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka faamu ko ɲuman d'an ma nin ye an balimamuso dɔ fana ye a ko k'ale cɛ bɛ kɔfɛ jamana kɔkan ko cɛ in kɔni bɛ fɛn caman ɲa ale ye furuɲɔgɔnya sira fɛ muso mɔgɔ kan ka jɔ fɛn minnu na nafolomafɛn na walima muso ka depansiw tali la ko cɛ jɔlen b'o jɔyɔrɔ la ale ye k'a b'a waleɲuman dɔn o la ko nka furu kɔfɛ ko terimuso bɛ cɛ bolo cɛ o terimuso in bɛ yan o dɔnnen don cɛ fami bɛɛ b'o dɔn cɛ bɛ depansi fɛn fɛn min k'ale a b'o ɲɔgɔnna kɛ o fana ye an b'a fɔ ko terimuso ni komi bamanankan na tɛ a sungurun quoi a bɛ faamu donc a bɛ fɛn fɛn k'ale ye a b'o ɲɔgɔnna kɛ o ye ɔ ni ale wulila k'a bɛ i plɛnye pour ka ko a cɛ ba n'o y'a buramuso ye k'o b'a fɔ k'ale ma a den wolo muso kelen kama donc ni gɛlɛya in de b'ale kan kosɛbɛ kosɛbɛ ale ni a buramuso ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ ko gɛlɛya filanan ye jumɛn ye eh, cɛɛ nana t'o la ko cɛɛ ye muso wɛrɛ furu ka taa ni o ye bon ale ni cɛɛ fɛnɛ ni cɛɛ nana yan waati min na ale bɛ fini minnu don n'o ye hijabu i n'a fɔ silamɛya y'o ɲini cɛɛ b'a fɔ k'o b'a degun ko i ɲɔgɔnna denmisɛnnin walima ni ne bɔra nin yɔrɔ na ka na ne kan ka yala n'i ye n teri minnu dala ka i ye nin cogo la n ye fini dakabanaw san ka d'i ma i k'i labɛn bɛɛ k'a dɔn ko alihamudulilayi k'o de ka d'ale ye bon cɛ bɛ olu i plɛɲɛ olu la kosɛbɛ fo ka taa se hali n'ale ka nafila seli wagati la cɛ b'i plɛɲɛ k'ale ka seli damatɛmɛnen don kojugu k'a ka dɔ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na bon ale kɔni kamanagannen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ k'a b'a fɛ k'a ka bilasiralikan d'a ma
ala k'an bɛn sawaba ma nin ka kuma kɔnɔna la fɛn damadɔ bɛ a la point damadɔ b'a la a bɛɛ bɛ se ka kɛ a dama ladilikan ye a fɔlɔ ye mun ye o ye a n'a buramuso cɛ la ni o sababu ye k'a fɔ ko sunguru bɛ cɛ bolo a bɛ ɲuman kɛ mun ye o ye kelen a filanan ye mun ye o de cɛ bɛ fɛ ka jɔ a n'a ka hijabu ko mun cɛ a sabanan cɛ bɛ fɛ ka a bali ka bɔ nafila seli caman mun ma n hakili la nin ka kuma kɔnɔna la nin point damadɔ de bɛ yen a yɛrɛ ye kuma daminɛ ni mun ye k'a fɔ cɛ b'a la k'a seko kɛ o ye waleɲumandɔn dɔ ye o bɛ taamasiyɛn ɲuman jira k'a fɔ muso in yɛrɛ maa ɲuman don ka d'a kan muso bɛɛ t'i jɔ cɛ ka ɲuman na ka maa ka ɲuman k'i jɔ a la ka sabati ka sɔrɔ ka i ka ɲinifɛn ɲini a bolo o ye hɔrɔnya taamasiyɛn ye wa silamɛya ka jogo ɲuman don muso ka kuma kɔnɔna la o bɛ jira nka n bɛ mun fara o yɔrɔnin kan o de ye cɛw k'a dɔn k'a fɔ musow ka hakɛ dan t'u bolo siyɔrɔ ɲuman ni donfini ɲuman ni dumuni duman ye n'o kun don muso tɛ dɛsɛ n'a fa bara k'i b'a fɔ ko fa b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma nka o ye hakɛ dɔ ye hakɛ wɛrɛ bɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ nin kan ni o hakɛ in tiɲɛni bɛ kɛ sababu ye ka to dɔnnikɛlaw bɛ furu wuli fisaya ka tɛmɛ furu toli kan nka ni cɛ dɛsɛla a muso kɔrɔ a baloko fanfɛla ni fɛn na maa si t'a fɔ ko wajibi don furu ka wuli ka bɔ yen donc ko bɛ nin cogo in na fo an k'o yɔrɔ in faamuya tiɲɛ don cɛ b'a la ka dɔ kɛ o hakɛ dɔ ye nka hakɛ mun ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye muso yɛrɛ hakili bɛ se ka sigi furu kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ cɛ ka hakɛ belebele muso kan cɛ yɛrɛ hakili ka sigi furu kɔnɔna la i bɛ furu kɔnɔna na i lafiyalen tɛ don o don i bɛ nimisa de la ni dusukun ma lafiya hakili ma lafiya farikolo bɛ damu mun sɔrɔ a tɛ diya sɔrɔ a la fo nin yɔrɔ in ka faamu n'a ye dumuni duman don a tɛ diya i da ni hakili ma lafiya fini ɲuman mana don i kan na i t'a ye k'a fɔ k'i parilen don ni hakili lafiyalen tɛ o cogoya kelen na siso ɲuman i tɛ damu sɔrɔ a kɔnɔ ni hakili lafiyalen tɛ fɛn min bɛ se ka muso hakili lafiya a ka kan cɛ ye a k'i jilaja o kɛli la mhm. i n'a fɔ ni muso fana don cɛ ka hakili bɛ lafiya ni fɛn min ye muso mhm. ka kan k'i jilaja o kɛli la n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye point fɔlɔ ye mhm. ani a buranmuso ni ɲɔgɔn cɛ la ni o mankan sababu sɔrɔla k'a fɔ ko terimuso bɛ cɛ bolo a bɛ ɲuman kɛ mun ye an b'a fɔ an balimamuso ye a kana nin kɛ a kun na doniba ye a kana k'a kun na doni duman na madama n'ale b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni tɛ cɛ ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛ fɛn mun kɛla a ye o t'ale ka ko ye n'a y'a cɛ ye ka alakota kɛ a n'o muso ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka keleya la o ye wajibi de ye ka d'a kan keleya ɲuman ye o de ye i kana jɛn n'a ye cogo si la i furuɲɔgɔn ka ye haramu na ni fɛn b'a n'o muso ni ɲɔgɔn cɛ mun ye haramu ye a ka keleya la o ye wajibi de ye wa a ka hakɛ fana don a man kan ba ye cogo si la a k'a fɔ k'a b'a bali o kɛli ma o tɛ ba ka hakɛ ye nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ cɛ bɔlen muso in nɔfɛ de a bɛ se ka k'a bɔla a nɔfɛ muso in t'a kalama fɔlɔ muso min b'a kɔnɔ o t'a kalama a yɛrɛ bɛ se ka k'a y'a mamina a ye fɛn bɛɛ kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ muso in t'a kalama wajibi tɛ sariya la k'i kɛtɔla ka muso filanan furu f'i ka taa fɔ fɔlɔ ye ko n bɛ fɛ ka filanan furu nka ko cɛɲuman don i k'a fɔ a ye k'a bonya sigi a kɔrɔ o ye ko cɛɲuman ye o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso in mun n'a bɛ ɲuman k'a ye fɛn b'a ni ani o ni ɲɔgɔn cɛ mun ye haramu ye a ka kan k'i plaint o haramu in na nka k'a fɔ ko ɲuman dɔrɔn a b'o k'a ye a bɛ fɛn mun k'a la a b'o ɲɔgɔn kɛ nin ye a dɔw la Cɛ bɛ ka ɲumanya de k'a yɛrɛ ni ala cɛ o bɛ se ka kɛ donc n'o lahalaya ɲɔgɔn don a man kan cogo si la a k'a fɔ k'a b'a plaint cɛ ka ɲuman ka ɲɛsin a ma nka n'a bɛ juguman dɔn cɛ ni o muso ni ɲɔgɔn cɛ a kan k'i plaint o la o ye wajibi de ye n'a y'a plaint o la a tɛ bɛn cɛ ba ye cogo si la a k'a fɔ k'a bɛ a den kɔ sutura o ko la ka d'a kan maa man kan maa dɛmɛ juguman kan allahu taala ko alkurana kɔnɔ wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kan labatoli ni ala ɲɛsiranɲɛ kan an kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu ani dantɛmɛ kan o la nin n ka kɔrɔfɔ ye kuma in a point fɔlɔ la a filanan ye mun ye n'o de ye k'a fɔ cɛ in b'a bali ijabu donni ma a ka cɛ lafaamu sutura ye allahu taala ka hakɛ de ni sutura ko faamu ka ɲɛ muso ka sutura ta o de b'a to a bɛ k'a cɛ ta ye muso ka sutarabaliya o b'a to cɛ ni walicɛw bɛ jɛn a la allahu taala ka danni cogo la cɛ ɲuman bɛɛ bɛ keleya i muso la o de fana kan ka kɛ ala kira ka kumakan b'o la sallallahu alaihi wa sallam cɛ mun tɛ keleya a muso la o ye dayusu de ye ala kira ko tɛ don alijanna kɔnɔ dayusu ye maa jumɛn ye maa mun bɛ jɛn ni tiɲɛni ye a ka denbaya la a tɛ kɔrɔfɔli k'a la a dɔw la ale yɛrɛ b'a dɛmɛ e ye muso lankolon ka bɔ k'a yɛrɛ jira walicɛw la olu k'a lajɛ k'o yɛrɛ damu ta ni a yeli ye n'a hakili la nin ye ala kɔnta ye e yɛrɛ ka tila k'o su ka bila o kɛli kan o ye fili belebeleba ye ka bɔ cɛ yɔrɔ o kama a k'a faamu k'a fɔ sutura mun n'allahu taala y'a di a di kun tɛ k'i b'a fɔ ko cɛ tɔɔrɔnan don walima cɛ ka sɔrɔ datugulinan don walima a ka eh, ɲuman kɛli muso ye k'o datugu maaw kana bɔ a kalama o tɛ dɛ i muso ye muso de ye n'a ɲɛna kɛnɛmamɔgɔ bolo n'a ma ɲɛ i bolo fu don a parila kɛnɛmamɔgɔ ɲɛkɔrɔ n'a ma pari i ɲɛkɔrɔ fu don o la a bɛ fɔ muso yɛrɛ fana ye kuma dɔw la muso dɔw bɛ yen olu b'ali burumusu don sokɔnɔna yɛrɛ la u t'a dɔn ko sokɔnɔna ye pari yɔrɔ ye burumusu eh, donkun ye ka taa kɛnɛ ma n'a y'a sɔrɔ muso b'o k'a k'o bɔ a ka taabolo la nka mun de ye k'a fɔ a bɔtɔla kɛnɛ ma walicɛw b'a ye yɔrɔ min na k'i yɛrɛ sutura o ye wajibi de ye o tɛ cɛ ka hakɛ ye o ye allahu taala ka hakɛ de ye muso kan ka d'a kan furu don furu tɛ ala ka nin hakɛ in allahu taala y'a da musow kan k'a fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam ko ala kira a fɔ i musow ye ɔ ani i denmusow wa nisail muminina ani muminu bɛɛ lajɛlen muso o kɔrɔ ye ko allahu taala ka hakɛ don k'a da muso bɛɛ kunna i furulen don i furulen tɛ o sutara in a wajibiyalen don i kan allahu taala ka hakɛ don n'a b'o cogo la cɛ t'a la ka fɛn ɲini mun y'a ka hakɛ ye a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka cɛ lafaamu ka ɲɛ jango n'a ka a kana a k'a lafaamu k'a jira a la sutara b'a to a muso bɛ k'a ta ye cogo mun na a kelen dɔrɔn de b'a parilen ye a cɛ ka ɲi a cɛ man ɲi a kelen dɔrɔn de bɛ o ye a ka labɛnko ɲuman a kelen dɔrɔn de bɛ ani mɔgɔ si jɛnnen tɛ a la yani n'a y'a sɔrɔ keleya dɔɔnin b'a dusukun na siga foyi t'a la cɛ bɛ sɔn a ka kuma fɔta ma ka jɛn ni a ka fɔta ye n'o bɔra mun ye point sabanan ye n'o de ye ale bɛ nafila mun seli ni cɛ b'a fɔ k'a b'a bali o nafila ninnu selili ma a k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ nafila seli bɛ cɛ ka hakɛ dɔ tiɲɛ o yɔrɔ in na nafila kan ka to yen de cɛ ka hakɛ ka kan ka di a bɛ se ka kɛ ale bɛ fɛ ka wuli dugukila fɛ ka nafila seli cɛ a dun ka di cɛ ye a dalen ka to ale kɔrɔ cɛ ka hakɛ de kan ka matarafa nafila ye nafila de ye o mun ye cɛ ka hakɛ ye o dili ye wajibi de ye o la ni cɛ t'a bali ka ban faridaw selili ma a seko ye nafila mun ye faridaw kɔ ni ɲɛ cɛ t'a bali olu si ma f'a danna dɔrɔn a dɔw la a ka d'ale ka dugutila nafilaw seli ka mɛn olu la tuma dɔw la cɛ yɛrɛ mako bɛ se ka jɔ a la ka to nafila seli la an b'a fɔ an balimamuso ye alabato tiɲɛ don a kan ka kɛ nka furu kɔnɔna la cɛ ka hakɛ dili o fana ye alabato dɔ ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wa fi budi ahadikum sadaqa ko cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ dilan mun bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye saraka bɔ de ye o ye saraka bɔ de ye cɛ bɛ baraji sɔrɔ a la muso bɛ baraji sɔrɔ a la i komi nafila seli la a bɛ wuli ka nafila seli a bɛ baraji sɔrɔ o la cogo min na nin fana a bɛ baraji sɔrɔ a la o cogo kelen de la o la n'a y'a sɔrɔ ale ka nafila seli a bɛ cɛ ka hakɛ dɔ tiɲɛ baasi t'a la a bɛ nafila a bɛ jɛn o kɔ ka cɛ ka hakɛ di ka d'a kan maa ni wajibi ni eh, fɛn nafila ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi de bɛ bila ɲɛfɛ k'o kɛ cɛ kan labatoli o y'a kan wajibi de ye wa cɛ ka hakɛ dili o y'a kan wajibi de ye o la ne bɛ se ka mun fɔ muso in ka lahalaya la fɔlɔ o ye nin ye ka dugawu fara nin kan ala k'a bɔda ɲuman d'a ma ala k'a n'a cɛ lafiya u ka furuso kɔnɔna la